Inis dúinn ar dtús faoin chomórtas oscailte d'aistritheoirí Gaeilge a bheas á sheoladh ag an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne nó Epso ar an 9ú lá de mhí an Mheithimh i mbliana. Is comórtas a bheas ann chun aistritheoirí a earcú chuig na hinstitiúidí ar fad atá sa gcomórtas seo agus osclófar ar an 9ú lá de Mheitheamh agus Beidh tréimhse thart ar míosa ansin chun an fhoirm iarratais a líonadh isteach. Is comórtas é seo chun aistritheoirí a earcú go na hinstitiúidí ar fad, mar sin an sprioc atá leis ná painéil a chur le chéile óna n-earcófar aistritheoirí chuig institiúidí an Aontais. Agus cad iad na cáilíochtaí atá riachtanach i gcás an té ar mian leis cur isteach ar chomórtas atá ag Epso?
Don chomórtas seo caithfidh céim ollscoile a bheith agat, céim a mhairfidh trí bliana ar a laghad, ach ní gá gur céim sna teangachaí a bheadh ann. Is má tá céim agat in ábhar ar bith, abair má tá céim sa dlí nó céim san innealtóireacht, is féidir leat cur isteach ar an bpost. Ní gá aon taithí gairmiúil oibre a bheith agat le cur isteach air.
Cad iad na céimeanna ar fad a bhíonn i gceist i gcomórtais Epso? Ar dtús, chuile dhuine a chuireann a líonann isteach an fhoirm iarratais, tugtar cuireadh dhóibh chun trialacha ar ríomhaire a dhéanamh agus bíonn sé sin ar siúl sa mBallstát féin nó is féidir leat é a dhéanamh sna Ballstáit eile agus an rud atá i gceist ansin cuirtear tástáil ort chun do chumas a léiriú sa réasúnaíocht theibí, sa réasúnaíocht bhriathartha agus sa réasúnaíocht uimhriúil agus chomh maith leis sin bíonn ort léamhthuiscint a dhéanamh sa dara agus sa tríú teanga atá agat don chomórtas. Mar sin is fiú béim a leagadh ar gur go ndéantar na tástálacha ar ríomhaire sin sula mbíonn an deis agat do chumas mar aistritheoir a léiriú. Ansin an dara chéim don phróiseas, na daoine a éiríonn leob goil tríd an chéad chéim sin, tugtar cuireadh dhóibh teacht chun na Bruiséile agus na scrúdachaí aistriúcháin a dhéanamh agus ansin freastal ar an ionad measúnaithe sa mBruiséil.
Agus cén cineál ullmhúcháin is féidir a dhéanamh do chomórtas? Is gá go leor ullmhúcháin a dhéanamh don chéad chéim sin mar tá sé thar a bheith deacair agus tá go leor daoine nach n-éiríonn leo dul ar aghaidh chuig an chéad chéim eile agus a chumas mar aistritheoirí a léiriú. Mar sin is féidir trialacha samplacha a fháil ar líne, tá siad ar fáil ar shuíomh gréasáin Epso, é sin ag eu fleiscín careers ponc eu. agus tá tástálacha ann freisin ar shuíomh gréasáin Prometric, sin an dream a eagraíonn an comórtas, na trialacha sin thar cheann Epso. Chomh maith leis sin, is fiú go mór a bheith ag léamh agus a bheith ag scríobh agus na tástálacha a dhéanamh ar líne.
Bíonn deacracht faoi leith ag iarrthóirí thar na seachair chomórtais Epso leis na trialacha inniúlachta. Cén chúis atá leis sin, dar leat? Tá mé ceaptha gur cinnte gur is easpa ullmhúcháin is cúis le cuid mhór de na daoine nach n-éiríonn leo dul thríd na céimeanna sin. Is ní bhíonn an oiread sin cleachtadh againn in Éirinn ar thrialacha den sórt sin a dhéanamh, ach cinnte is féidir ullmhúchán a dhéanamh dhób dá mhéad cleachtadh a dhéantar is ea is fearr a éireoidh leat iad a dhéanamh. Mar sin, is féidir bréagthástálacha a dhéanamh ar líne agus chomh maith leis sin tá neart leabharthaí ar fáil ina mbíonn samplaí de na cineálacha tástálacha a bhíonns i gceist. Rud eile is ceart a choinneáil i gcuimhne nuair a bhíonns an t-ullmhúchán sin ar siúl ná go mbíonn an-bhrú ama i gceist leis na trialacha seo. Mar sin nuair a bhíonn tú ag ullmhú dhób, má bhíonn tú ag léamh na samplaí nó má bhíonn tú ag déanamh na trialacha ar líne, is fiú go mór súil a choinneáil ar an gclog agus iarracht a dhéanamh iad a dhéanamh sna dálaí ceannann céanna agus a bhéas ort iad a dhéanamh sna fíor scrúdachaí mar go minic nuair a bhreathnaíonn tú ar an cheist Má thugann tú neart ama dhuit féin chun an cheist a fhreagairt, bíonn an chuma air go mbeidh sé éasca go maith, ach mura mbeidh agat ach cúpla nóiméad chun é a fhreagairt, ansin éiríonn sé i bhfad i bhfad níos deacra.
Tuigim gur gá do dhuine an tríú teanga a bheith aige más mian leis dul i mbun oibre mar aistritheoir ag ceann d'institiúidí na hEorpa. Cén caighdeán a mbítear ag súil leis sa teanga sin?
Cinnte, is fadhb é sin a bhíonn ag go leor de na hÉireannaigh freisin leis an tríú teangan ach arís is rud is féidir a chleachtadh. Beidh an t-eolas ar fad faoin gcaighdeán a bheas ag teastáil sa bhfógra comórtais ach go hiondúil an rud a bhíonns ag teastáil ná cumas cuimsitheach sa tríú teangan agus is ionann é sin agus cumas C1 ar Chreat Eorpach na dTeangachaí. Go raibh míle maith agat a Sheáin.